Dar liom, an cúis is mó ná is taithí sainiúil é. Is féidir linn féachaint timpeall an domhain agus níl morán samplaí de thíortha éagsúla a bhíonn ag tabhairt a gcuid oideachais trí mheán a dteanga dúchais atá ina dteanga mionlach anois agus tá sé sin againn in Éirinn agus is taithí iontach é agus is deis iontach é agus do mholfainn do gach éinne agus do gach tuismitheoir a bpáistí a sheoladh ar Gaelscoileanna agus Gaelcholáistí.
So, an bua is mó atá againn ná go bhfuil an scoláire lárnach d'aon cinneadh a bhíonn á dhéanamh againn agus go bhfuilimid ag cur oideachas den chéad scoth ar fáil dóibh i saghas scoil atá fíor fíor nua-aimseartha agus fíor oscailte agus fíor saghas I suppose cothrom do gach éinne. Tá cineál X-factor ag gabháil. le hoideachas a fháil trí mheán na Gaeilge. Tá na cúiseanna oidhreachtúla, dar ndóigh, beatha teanga í a labhairt. Tá na cúiseanna, na deiseanna fostaíochta a chuireann sé os comhair na ndaltaí amach anseo. Ach freisin tugann sé féiniúlacht do dhaltaí anseo in Éirinn, féiniúlacht bhreise anuas ar an féiniúlacht, an gnáthfhéiniúlacht Éireannach.
Ceapaim gur rud iontach é nach bhfuil muid ach ag foghlaim trí mheán na Gaeilge ach go bhfuil muid ag déanamh gach rud ó thús go dtí deireadh an lae trí mheán na Gaeilge. Tá grá agam don teanga agus cuireann sé bród agus lúcháir orm go bhfuil mé ag caomhnú agus ag ceiliúradh an teanga.
Tá bród ag na scoláirí as an Ghaeilge agus tchíonn tú go bhfuil bród acu agus b'fhéidir nach dtuigeann siad agus iad sa chéad bhliain an buntáiste atá le Gaeilge a bheith acu ach de réir a chéile agus iad ag déanamh réanna oideachasúla, tchíonn siad. Tá Gaeilge agam, tá rud anseo agam nach bhfuil ag achan duine agus tá buntáistí faoi leith ag baint leis sin ó thaobh gairmeacha, ó thaobh postannaí.
Tá dea-chleachtas ar bun i scoileanna atá bainteach leis an mBord Oideachais agus Oiliúna agus bíonn, tuigeann múinteoirí, tuigeann bainistíocht, an bhainistíocht conas is dócha an tacaíocht is fearr a chur ar fáil dos na foghlaimeoirí seo. Tá an tumoideachas á chleachtadh i gcomhthéacsanna éagsúla timpeall na tíre, mar shampla i scoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí, aonaid lán-Ghaeilge, agus tá buntáistí ar leith bainteach leis an gcóras tumoideachais sin. Mar shampla, baineann scoláirí an tumoideachais amach leibhéil i bhfad níos airde inniúlachta sa Ghaeilge, mar shampla, ná mar a bhaineann a bpiaraí i scoileanna nach bhfuil. i gcóras an tumoideachais. Agus ní chuireann córas an tumoideachais isteach ar ghnóthachtáil an Bhéarla. Agus a mhalairt atá fíor, dáiríre, mar éiríonn le scoláirí an tumoideachais a bheith ar comhchéim nó ar chéim níos airde ná scoláirí nach bhfuil i gcomhthéacs an tumoideachais.
Tá sé suntasach domsa, just díreach chomh tiomanta is atá mo chomhleacaithe uilig thart ar an tír maidir le oideachas agus sároideachas trí Ghaeilge a chur ar fáil, tá níos mó páistí dara leibhéal ag freastal ar scoltacha Boird Oideachais agus Oiliúna ná ar scoltacha ar bith eile má tá siad ag iarraidh oideachas a fháil trí Ghaeilge agus is ar an ábhar sin, I gcónaí bhí an sector seo beomhar, bhí siad i bhfabhar na Gaeilge agus bhí siad ag iarraidh í a chur ar fáil. Ar ndóigh bhí mé iontach neirbhíseach ag teacht chuig an scoil seo mar gheall nach raibh mórán Gaeilge labhartha agam agus mar gheall nach raibh aithne agam ar aon duine eile sa scoil. Ach rinne na daltaí eile agus na múinteoirí sár-iarracht cabhair a thabhairt dom sna laethanta deacra tosaigh sin.
Buaileann siad le daoine go bhfuil meon céanna acu, go bhfuil grá acu don teanga, go bhfuil go bhfuil grá acu do chultúr na hÉireann. So ceapaimse, mhothaigh mé i gcónaí mar go raibh mé mar chuid de rud éigin, agus mar déagóir ceapaimse go bhfuil sé sin thar a bheith tábhachtach. Tá sé tábhachtach dúinn mar sochaí go ndéanaimid ár seacht ndícheall chun an Ghaelainn a fhorbairt agus a chaomhnú dar ndóigh, agus í a fhás agus í a scaipeadh i measc daoine nach mbeadh an gnáth deis acu an Ghaelainn a labhairt. Taispeánann go soiléir nuair a bhíonn an tarna teanga faighte ag duine, go mbíonn sé i bhfad níos fusa ansan dul go dtí an tríú agus an ceathrú teanga. Cad ina thaobh ná beadh?
Cabhraíonn an Ghaeilge leis na páistí nasc a bheith acu lena dtír agus leis an ndúchas atá acu. Eh, tá an-suim ag daoine na háite anseo sa Ghaeilge agus taobh amuigh den ghleann freisin go dtagann daoine go bhfuil an suim sin acu agus go bhfuil an láidreacht sin acu go bhfuil siad ag iarraidh an nasc a choinneáil agus an Ghaeilge láidir istigh ina saol féin.
Tá caidreamh iontach maith idir na daltaí agus na múinteoirí sa scoil agus tá atmaisféar ar dóigh sa scoil fosta. Tá aithne ag gach duine ar gach duine eile mar is scoil beag muid so tá sé iontach maith like is maith liom é sin yeah.
Bhuel gan amhras, ceann dos na na rudaí is luachmhaire a bhaineann i mo thuairim le le Gaelcholáiste ná an cultúr Gaelach agus tá sé iontach deas féachaint ar an chultúr Gaelach, tá muid ag brath ar an aois sin í a bhláthú ar bhealach nua-aimseartha. Cinnte, bhí eispéireas iontach agam thar na blianta anseo i nGaelcholáiste Luimnigh toisc go bhfuil an oiread sin tacaíochta ar fáil sa scoil agus chruthaigh siad spraoi agus grá don Ghaeilge agus don scoil is don oideachas ionainne mar scoláirí anseo sa scoil seo.
Using Irish in Ireland is a no-brainer. I would encourage anyone who has the opportunity to